Takulandirani pano pa Lahiri K TV, TV yapamwamba. Imakupatsirani nkhani zosiyanasiyana ndipo zoonadi zenizeni. Sitibweretsa nkhani yabodza. Nonse okonda ndale, nonse olikonda dziko lanu, bwerani pano pa Lahiri K TV kuti mumve nkhani zoonadi zenizeni. Takhalani pompo kuti muonere nkhani iyi. Iyi ndi Katema police station mmene mwamveramo mu audio momomu. Vuto ndi loti mwina sindinakafika pamalopo kukuopsa kwambiri akakuona ukujambula akulanda foni. Kunoko kukuchitika ma scandal oti anthu akumafa mosadziwika Koma kufufuza mission yoti apolisi akudziwapo akukhala akudziwapo kanthu ndiye dzana dzanali kwaphedwa nyamata wa bando choncho wa njinga ya moto waphedwa ndiye wakupha uja anali mzimayi kupanga line ndi anyamata ena ndiye anagwidwa mzimayi uja atagwidwa anatengedwa ndiye amasungidwa nyumba mwa apolisi munthu uja oku mzimayi uja mwini wa line uja kukhala ngati kuti apolisiwa akudziwa akudziwapo kanthu ndi ziwembuzi ndeno anthu okwiya lero aphwanya eh, polisi moti anthu amene ana, anaba kapena kuti anthu akuba amene ana- anali mu selo atuluka atulutsidwa Nyumba za apolisi zaotchedwa, anthu akuphwanya kutenga katundu, zikuchitika pakadali panopa pena paliponse tear gas, amafayira pena paliponse, nyumba za anthu, kwasokonekera kwavutiratu kuno moti panopa tikuyembekeza police ya ku PMF ya Monkey Bay. Ndiye mmene zilili kunoko uku kwa Katema ku polisi ka station kapo ka pa Katema ndithu. Guys.
Oba maungu ndi kumamanga anthu opha anthu kuno osamamanga eh? tiphwanya polisi asamuke kuno azipita oba maungu ndi kumamanga zachibwana eti oba maungu ndi kumamanga anthu oti akupha anthu anzawo osamamanga kuno polisi taphwanya kuno ya Katema chakulibe kuno guys kunabwera polisi ya ku Mangochi ndiye ma tiagasi pena paliponse a- tia- tiagasi pena paliponse wina amafayira m'manyumba moti mwana wa mchemwali ah, mwana wa mm, mwana wa mchemwali wanga kapena kuti kachizukulu kanga kana ka- ka- kanakomoka ndithu anangobwera kumafayira m'mipanda, mango pena paliponse ndipo panafika kuti apolisiwa tiagasi wawathera Ndiye amayamba kuwombera tsopano mifuti mmwamba, kenaka aona kuti chance yatha, eh, tear gas watha, mifutinso zipolopolo zatha. Apolisi aja kuona kuli kwina kuli kosayika ma, ma, ma roadblock anthu. Ndiye apolisi aja a- abwezedwa poona kuti kuli roadblock yoyamba ndiye kwina konse Apo pakufa apolisi abwelera atembenuka tere adusira ku nsewu omwewo wa chilipa kuti akatuluke forest uko akatuluke forest akatulukire akafike ku cha ku balaka uko akati akazere uko mpaka mangochi turn off azikapitano ku mangochi athawa apolisi kunoko moti apolisi akunoko ali mu nzikiti mmene ndakambiramo ena sikudziwika kuti ali kuti ana awo apolisi amenyedwa Ena ali chigonere ana apolisi kunoko kungoti eish kwasokonekera mwachidule ndithu kwasokonekera moti apolisiwa akunena kuti basi ine kunoko sindikukhalako sindikukhalako ndifuna transfer yemwe kuti kuti amene akumvekawo amene ndi mafoni awo amene abisalawo e zoopsa kwambiri apolisi ndithu zovala kapena kuti katundu wawo yense wasesedwa. Sangakhale kunoko ai apolisi amenewa kuli chiopsezo cha chachikulu choti anthu kunoko ndithu ngati anthu amangokhala dyoko dyoko miku mmitima kuti tikanapanga nawo mademo ndiye lero zachitika ndithu kumudzi kuno ngati kumudzi komabe anthu awonetsa ndithu chamuna zimene zachitika kuno kwa katema ee pa polisi ku mangochi nseu wa chilipa. Ndithudi, ndithudi. Zikomo, zikomo. Muka, zikachitika, ma, mun, mumvanso kuti zili motere chifukwa, a, kuchitika zinthu. Kupoti usiku uno, koma aman, tele amanena kuti akubwera, ayamba kum, kumenya anthu a PMF, kuch, kuchoka ku Mangochi kubwera kuno, akubwera pa Tata, ndiye sanatulukire. Ndiyeno zikachitika, mumva abale anga. Ndithudi.
Nthambi ya polisi ndi nthambi imodzi yomwe imakhala yoteteza dziko la Malawi komanso ndi munthu wina aliyense dziko lino la Malawi. Zimakhala zokhumudwitsa kumva zonena kuti wa polisi kapena wa chitetezo wakhudzika ndi chiwembu china chake kapena akuganiziridwa ku chiwembu china chake. Anthu mziko lino la Malawi amadalira kuti vuto lina lililonse adzathandizidwa ndi apolisi ndiye tikamamva kunena kuti wapolisi wina wake akuganiziridwa ndi chiwembu sizimakhala zabwino and munthu wina aliyense amaziwa kuti ndikapita ku polisi apolisi anditeteza, ndikakomana ndi apolisi apolisi ndi amene anganditeteze koma apolisi kuti azikhuzika ndi nkhani za chiwembu sizinga zopereka chiopsezo kwambiri ku nzika kapena munthu wina aliyense. Apolisi gwirani ntchito yanu yoteteza anthu komanso anthu amene muli ndi mchitidwe wogulitsa ziwalo kapena opha munthu wina wake kuti mupezeko chuma. Chuma chili m'nthaka. Kupha munthu sizingathandize, muzangopeza nawo minyama muzangomangidwa nazo. Munthu wina aliyense ali ndi ufulu okhala ndi moyo. Zokuphanazi izi, khalidwe zochosana ziwalo kapena zomupha munthu kuti upeze ndalama sizingathandize. Kapena kumupha munthu kuti upeze chipangizo chomwe atenga kaya galimoto kapena njinga ya moto sizoona. Limbikirani kugwira ntchito kuti mupeze katundu amene mukumufunayo koma apa muone katundu wa boma waonongeka. Zinthu zambiri zachitika, ana kuvulala, apolisi muziwonongesa, muzipwetekesa mabanja anu, ana achichepere osalakwa sono sizabwino izi kuchitika m'dziko lino. kumene kukupita dziko lathu lino la malawi zizikhala zopasa mantha kamba ka uchiwembu ndi uchigawenga umene ukuchitika komanso achitetezo munthu akakayikiridwa mutengeni pitiseni ku khoti nthawi sinakwane musungeni kuti akafike mkhoti akayankhe mulandu wake kuti dziko lathu lino likhale ndi chitetezo wosamasekerera zinthu zopusa munthu akalakwisa mmangeni pakana atagamulidwa ndi khoti ndikuziwika zoonadi zenizeni. Tikukupemphaniso tonse amene taonera videoyi tipangeni like, share timakupasirani nkhani zosiyanasiyana pano pa za ndale komanso zochitika m'dziko lathu lino osayiwala kupanga subscribe.